ete ọjị ekpesi ekpele asị onye ọbụla kedu nke unu ga-ata ọ bụrụ na ikpe ka a na-ekpe n'ọka akodebe ịfụ na a ga-asị ụfọdụ asị atakwana ọjị ụfọdụ asị atakwa taa akị inu ọkwa ya ọjị dị mkpa na ndụ mmadụ ka m chọrọ ịgwa unu mana ọjị kasị ọjị dị mkpa bụ ọjị Hausa unu anụ ife nkwu kịta Chukwu tinyere ike n'ọjị niile ọ bụ onye nwere arụ na-anwụ ọ na-eku ọ na-eku ume na-agbasisi ya na o nwerozi ike ịnọ iweta ọjị sue iweta ofu ọjị isue ya ma ọ gworo ma ọ bụ na gworo adịrọ gị nso isue ya gbanye mmiri zaa nya nye onye a ịfụkwa ya ka o kubere ume ọfụma ma ọ bụrụ onye na-achọ ịba na koma unu anụ ife nkwu ọ maka ya ka ndị Hausa ọ bụ na i nee anya ụfọdụ eje na haus ịfụ na na fa na-akpụlụ ọjị n'ọnụ na-ata ọkwa ya onye awụsa nwee ike ịdị na-ata gworo ji n'ụkwụ si ebe a ruo enugwu si ebe a ruo ọnịcha maka na o nwere ike chukwu tinye n'ọjị o ji enye strength unu anụ ife nkwu ọjị dị mkpa ọjị ọzọ ife ọzọ nchọ ka nkọta nya short bụ edebego ọjị ọkwa ya debe aṅala ọ bụrụ na ị nwere onye na-ewu iwe ọkụ aṅala na-ana high blood pressure ike chukwu tinye na aṅara o buru ibu ọ na-ana blood pressure ọ ga-eme onye na-ewu iwe ọkụ ka onye ala anya gịnị Obi. obi maka ya ka eji kpọọ nya aṅala maka ya ka eji kpọọ nya afụfa maka ya ka eji kpọọ nya ikwulu ifuru ife niile a bụ ofu ife ka ọ bụ mana ngwa ọlụ chukwu tinye n'ime ya bulu ibu na ndị na-achọ nwa ọ na-ebulite akwa nwoke ma ọ bụ akwa nwaanyị ndị na-achọ nwa na-anụ ife m kwu akala dị mkpa ka a na-ata ya o nwere nke ọzọ m chọrọ ka m tọgbọrọ unu nke m chọrọ ịtọgbọ bụ ọ kwa unu mara ọsọ ọjị Eseya ọsọ ọjị dị mkpa bikonu unu chọọ ka m sekpu ana esekpu m ana ayọ Eh, ma nwoke ma nwanyị unu nene n'akpa m kịta o nwe obere mkpọ m na-atravel na-eje a- agago m mba ụwa niile m na-aga ọ dị m na gịnị akpa ihe olie ya ọ bụ oge m kwuru na redio sị ifele emezina ụmụ nwaanyị maọbụ ụmụ nwoke asịzina ee maọbụ unu fụ onye ji ọsọ ọjị unu sị na o ji akọ nsị o jiri akọ nsị ọsọ ọjị adịghị eji iji ifele unu na-anụ ife m kwu kịta no matter ebe ị nọ o nwere ka ajụ si wee chụba ị na ajụ na-achụ ị ọ bụ kirikiri ajụ na-achụ ị i tinye aka n'akpa i were ọsọ ọjị mee gịnị tinye n'ọnụ maka na tupu ajụ ji chụba ị ọ ọsịsọ heat metụrụ ụbụlụ Chukwu kere ụbụlụ anyị akụkụ aka nri ụbụlụ aka nri na-afụ maka aka ekpe aka akụkụ aka ekpe nke aka ekpe na-afụ maka nke aka nri mana o kewara ya ịbụa mana ọ bụrụ na ọsụsọ nọwa ebe ị nọ ọsụsọ heat mee yi fa naabọ metụta etu a ọ nya bụ na ajụ mee gịnị Shock. chụba ị ụna anụ ife m kwu kịta Shock. ọ nya bụ na ọ bụ na i ji ọsọ ọjị o nwe ka i si wee fụ onwe gị i ji ọsọ ọjị tinye n'ọnụ ọ pịalarụ na ịdalị jizọs na-eme Amen. Fulugo. ụna afụlịa chukwu tinyesiri ike mana ndị mali abịa ma jiri ọsọkọta ha sị na ị ga-agba okilikili tupu ị taa nya eziokwu na ụmụ nwoke na-emekwa anyị ife o Anwansi. Ọ bụ ụmụ nwoke ga-asị nọ n'azụ ka a na-akpasa ọsọ ọjị tupu ọ lụọ ọlụ mana ọ ihe a ka m na-enye onye ọbụla ọ bụrụ na ajụ na-achụkarị chiri ọsọ ọjị ịrarị etu a tinye ya n'ọnụ mee gịnị taa nke ọzọ bụ akị inu ugogolo ọkwa ebe unu na-akpọ ya unu eche na m amaghị ya so akị inu na-arụ ọrụ rinne mana ịtafeli oke iwe yala iwe ị na-ewe iwe oge ọbụla ọ maka ya ka e ji kpọọ ya akụlụ gịnị inu nwa obele ife O- iwe ewebe gị nwa obele ife icheta ife mere 1960 eziokwu na 19 na ya tarịa mana anyị chetalụ 35 years ago mana akị inu nwere ike chukwu tinyere ya ịna poison o nwee ebe ị na-eje dịka ị takele akị inu kpụrụ ya n'ọnụ ị chọzie ka i nyere ya aka ị kpụlụ akị inu ị kpụlụ ose ọjị o nwerọ ka mmadụ kụọ gị nsị Ka ọ banye. Unu anụla ya? Ka ọ banye. o nwerọ ka ọ banye e nyegodi poison i mee gịnị ị gbọọ nya praise the lord Hallelujah. unu amụta ife tata ka unu amụta mgbadalụnụ